na igbo ka m chọrọ ikwu ife a m ma-ekwu maka o nwe ka o si dịtụ o nwe ka ọ dị onye m na-ezi ozi ebe a wụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Peter Obi amaghị m ya directly enwere m friends ya na ya bụ ụmụnne mana m adịrọ sure na m sị fa kpọọ ya today na o nwere onye a na-eyi ekwu okwu na fa ga-enwe that access fa nwekwara ike nwee o mana I don't think na etu esi wee organize Igbo etu ndị Igbo si wee organize onwe fa today na ụdị access a dịzi possible m wee sị ka m gwa ya okwu ebe a na o nwere ike ọ nụ ya Peter o ruona oge ị ga-step up enwere leadership vacuum na n'Igbo society enwere nnukwute vacuum enwere nnukwute gịnị vacuum enwere nnukwute gulf enwezi onye nwere ike step into it and ọ kwanụ gị nwa wụ onye ọ kwanụ gị nwa wụ Peter Obi ya kwuo onye ya kwuo okwu n'ụwa today onweghị onye Igbo anya dị mma ayaha ege ntị ma ewuzie na o kweghị ife i kwuru erepeatie m Peter Obi sị na ya na-agwa ndị Igbo na ọ ife a ka unu ya eme ma unu emena nke a 99% of ndị Igbo ya ege ntị ọ gbakwa na enwere ndị ya agbagha o mana 99% ya ege ntị and na ị stepụrụ into position a emeanọkwa na ịma ndị na-achọ ihe ị na-achọ na Nigeria n'ịwụ president ị ya enwetakwanụ ya ị ya enweta ya and at the same time ị ya enye aka wee zọ ndị igbo ndụ ife m ji ekwu okwu a wụ ife sọrọ m n'uche wee sị ka m kwuo okwu a wụ gịnị ndị be anyị ji aka ha akpọ ọnwụ oku ọ kwa ị fụrụ onye agụụ na-agụ nwere ike ime anything enweghị onye igbo ṅụrụ ara nine months kwesịrị ịpụta dee post ma ọ share video ebe a na-amock onye agụụ na-agụ n'obodo egbe juru nwa jue mana enwere ndị igbo na-eme ya e nwere ndị Igbo bu n'obi na ha na-amock Nigerians agụụ na-agụ Nigerians emenyụọla ndị Igbo anya but uche ka ha eji so Nigerians uche ka ha eji so Nigerians and ebe a ka gị nwa Peter Obi dị mkpa ị sị na ị mahụ ọnọdụ ndị Igbo na Naịjirịa ị sịgbuonụ onwe gị n'asị ị ma ya mana approach i ji wa approach ife merụ nna ya e ji ghara imekwa nwa mana ebe ị na-agba mperi ebe ị na-adachigha azụ n'ife gbasara Igbo ị na-apụta asịakwọ m na o nweghị ihe i bu n'uche mana ọ Igbo nọrọ ndụ e wee zọtakwanụ ọ Igbo nọrọ ndụ ị zọta Naijiria ahụ e wee nwee ndị gị na ha ga-akwụ wee na-ekwu ọ bụrụ na ị pụta bịa nye aka gụpụta ndị be anyị n'ọkụ inwe ọ wụ na-enwe ị mahazị ihe ị ya-eme jụọ ndị Omenana Defenders ka ha gwa gị ebe Igbo nọ gwakwanụ gị ebe anyị edebe Igbo Igbo ekunie because an Igbo historian ka m bụ oge ọbụna Chineke na-ewepụta onye ya-ebu ụzọ sọsọ onye ewepụtagokwa onye ya-ebu ụzọ ọzọ oku ahụ Zik ọ nwakwuo na ọ ya-anwa anyị ma ife kpata na o leadihọ ndị Igbo to the promised land ọ maghị omenana ka m kpọrọ gị afa maka gị nwa Peter Obi mmahụ na without omenana na o nwere ebe ndị Igbo na-eje marụzie na were opportunity a mara ya nke nna anyị ukwu injinia Ezeọgụ so m akpọ authentic Israelite biblical omenana ọ wọkwọ nke weta ebunu jee nie na mmiri weta ewu jee nie na mmiri nke a wụ wayo no nke i ribiri nye nwanne gị etina aka n'ife ọjọọ akpana nsị without omenana nke a nwere ebe ndị Igbo na-eje Zik aghọtaghị ya ọfụma ọ nwakwuo na ọ ya-anwa ọ nya yiwere ndị Igbo akwa ka o si US bata ọ fụ na ife ndị Igbo na-arụ na Lagos wụ iburu nsị o wee sị obodo ọbụna jee rụọ community school ọ nya ka nna gị na nna m ji wee gụọ primary school easily ndị Britain arụọdụrụ anyị mantle ahụ dakwasị Ekwueme o nwere ka Ekwueme kwadoro wee pụta mana ọ pụtaghị enough after Ekwueme onye ọzọ mantle ahụ dakwasị wụ gị nwa bụ Peter Obi na-apụtazie anyị asịakwọ gị wepụ anya na presidency e, e, dogo mkpa maka ọ wụ na ị nwetara ya Naijiria ya-adị etu ọ dụ taa mana ị ya-enweta ya ma nyekwa aka debe ndị Igbo n'ọnọdụ dị mma Chukwu gọzie gị nwanne m daalụ